zinthu zomwe zili zofunikira msilamu kuziika m'malingaliro kuti zikhale maphunziro amene akuphunzira kuchokera mu zochitika zimene allah subhanahu wataala adaziika m'mwezi wopatulika mwezi wa dhulhijja makamaka 10 days yoyambirira ya mwezi umenewu Ndipo mu mkumano wathu wa lero tikuona chinthu cha namba 4 chimene Msilamu akuyenera kuti aphunzire kuchokera mu zochitika za nyengo imeneyi. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikhususi shahri dhilhijja pazokhuza mwezi wa dhulhijja kungofika mwezi wa dhulhijja mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam amatifotokozera za nyengo yopambana kwambiri yakuti ntchito iliyonse imene munthu angayigwire imakhala yokondedwa kwambiri ndi allahu subhanahu wa taala kuposa ntchito yomweyo kuyigwira kunja kapena kuseri kwa masiku amenewa masiku a 10 days oyambirira ya mwezi wa dhulhijja tikaona ku sharia yathu ya chisilamu system imeneyi ndi yochulukira system yofotokozera kupambana kwa nyengo zosiyanasiyana kubwera nyengo nkubwera mahadithi maaya otsimikizira kupambana kwa nyengo imeneyi nyengo ija ikadusa osatenga nthawiso kubwera nyengo ina nkubwera ma aya ma hadith ofotokozera kupambana kwa nyengo imeneyi kudusa nyengo imeneyo kubweraso nyengo inaso kubweraso ma hadith ma aya ofotokozera kupambana kwa nyengo imeneyi mwachisanzo Pamene tikunena za kupambana kwa mwezi wa Dhul-Hijjah, makamaka 10 days yoyambirira, kudusa nyengo imeneyi tikulowa mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, shahrullahi al-Muharram. Tikukumananso ndi mahadithi ochokera kwa Mtumiki sallallahu alaihi wasallam otsimikizira kupambana kwa kusala mwezi wa al-Muharram wonse. kusala mwezi wa almuharram wonse kutanthauza kuti kuchulukisa kusala mwezi umenewu masunna kuti paliponse pamene ungayike swaumu yako ya sunna mwezi wa almuharram mos- mwezi wonsewu ndiye kuti swaumu imeneyo ndi yopambana mahadithi so otsimikizira zimenezo ambiri koposaposa yaumu ashura kudusa masiku amenewo kubweranso mwezi wina mwezi wa rajab akutiuza kuti ndi mwezi umodzi m'miyezi yopa- yo- yopatulika choncho nkofunikira kulemekeza mwezi umenewu nyengo imeneyi pochulukisa kupanga maibada osiyanasiyana kuchoka pamenepo kubwera mwezi wa shaban umene tikubwera tikukumananso ndi mahadith a mtumiki sallallahu alaihi wasallam osonyezera kufunikira kwa kusala ah, mwezi wa shaban ndi maumboni osiyanasiyana ndi zina zochitika mwezi wa Shaaban ngati ku- ku- kunyamulidwa kwa ntchito za anthu kupita kwa Allah subhanahu wa ta'ala kungotuluka mwezi wa Shaaban kukubwera tsopano mwezi umene maaya ndi mahadithi ochuluka ofotokozera kufunikira kupambana kwa mwezi umenewu nukhala kuti mwezi umene uli wopatulika olemekezeka kwambiri izi ku chisilamu zili choncho kodi zimenezi tikuphunzira chiyani molingana ndi m- mikumano yathu imene tikuunikirana za mwezi wa dhulhijja izi zikutiphunzitsa chinthu chachikulu chomwe ndi kufunikira konyuwanisa moyo wako wa chipembedzo pamaso pa allah subhanahu wataala nkofunikira kunyuwanisa moyo wako wa dini pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala kuyankhula mwachidule kufunikira kwa tauba Allah subhanahu wa ta'ala anayika nyengo zosiyanasiyana kuzungulira chaka chonse kuchoka nyengo yopambana kubwera nyengo ina kuchoka nyengo ina kubwera nyengo ina kotero kuti mpaka anthu ena kumafunsa kuti kodi pamene pasupa nyengo yopambana ndi iti poti kuchoka apa kuti kubwera nyengo yakuti yopambana kwambiri kuposa ina iti yopambana ndi iti nyengo zonse zopambana koma phunziro limene inu mungaphunzire ine ndingaphunzire ndi kufunikira kwa tajdidul ahdi maa Allahi subhanahu wa ta'ala kunyuwanisa ubale wathu ndi Allah subhanahu wa ta'ala kapena kuti kupanga tauba choncho mu mahadithi amene akufotokozera za kupambana kwa 10 days yoyambira ya mwezi wa Dhulhijja ndi zochitika za nyengo imeneyi komabweranso mpaka ayyamu tashriq Mahadithi amenewa akutiwonesera, akutitsimikizira za kufunikira konyuwanisa ubale wathu ndi Mulungu Subhanahu wa Ta'ala. Choncho Msilamu pamene masiku amenewa akudutsa, nkofunikira kuti angakhale nyengo yadusa ayike mmaganizo ake Ngati phunziro, Kufunikira konyuwanisa ubale wa iye ndi Allah Subhanahu wa Ta'ala pochulukisa kulapa pafupi pafupi, nthawi ndi nthawi, kubwerera kwa Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ndipo ichi nchofunikira pamaso pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Achulukirenji ma hadith komanso ma aya mu Qur'an amene akutilimbikisa za kufunikira kwa kulapa, ma aya ambirimbiri. Choncho mu zochitika za mwezi wa Dhul-Hijja zikutiphunzitsa kufunikira kwa kulapa ndipo chikhale chikhalidwe cha Msilamu angakhale masikuwa adutsa nyengo imene ikudutsa chikhale chikhalidwe chake nthawi ndi nthawi usiku ndi usana kunyuwanisa ubale wake ndi mulungu subhanahu wa taala kuti mpaka tikakumane ndi allah subhanahu wa taala ubale wathu uli bwino